aha m wụ Ọbịageriakụ Cecilia ụwa adịghị ka echere onye Ụmụawada Ọnịcha Ezinihitte Mbaise biko lewenụ ama egwuregwu
ndị a ka eke mere nwoke ọma ọ dị mma biko gị aha gị Chief Chukwudi ndị ha ka okwusi ike na Ọkịja Chief Chukwudi ndị ha ka okwusi ike na Ọkịja okwusi ike na Ọkịja dị sure ụrị ma na-ewu i so na ndị na-agọ mmụọ n'ala Ọkịja a sị na ndị Ọkịja bụ ndị
arụsị ahụ na-ekwu bụ anyị nwe ya enwe mana ejighị egbu mmadụ kama na onye metụ ihe ọjọọ gbuo ya unu nwe ya enwe Eh, biko mgbe ahụ ị dị ihe dị ka afọ iri ke ke mm, eh, na ọkịja ka i si ọkwa ya Eh, biko mgbe ahụ ị dị ihe dị ka afọ iri kedu ihe i ji eme nri ụtụtụ ihe m ji eme nri ụtụtụ bụ akpụ ọ ya bụ ezigbo nri ị ga-enye m ị ga-enyekwu ya n'ụtụtụ nye ya n'ehihie nye ya n'anyasị ọ na-aka adị m mma n'ahụ karịa ihe ọzọ ah ụtara akpụ ụtara akpụ Eh, ọ na-aka gị mma mgbe ahụ ee Em, ọ dị mma biko kedu aha obi ụtọ nne gị na-akpọ gị ma ọ bụrụ na ọ chọọ ka ị mee ihe ozi dị aṅa aṅa makwa na otu otu igbo ụlọ ụlọ na nne gị chọọ ka isi- i ziletara ya ego n'ụlọ ka e nwere ụmụ ụmụ ma nzukọ ọgọst mitin ndị a achọ ime ya akpọ gị e nwe ihe ọ na-eme akpọ gị gị- gị- gị- gị gbalite mgbe m nọ n'ụlọ ya na-akpọ m nze Chudi m gbagotazie ọrụ oyibo Abuja ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ zawazie okwusi ike na Ọkịja ọ chọọ anyị kpọ m ka obi dị m mma o tuo m okwusi ike na Ọkịja nye ya ihe anaghị enyebu ya na mbụ ee nye ya ihe na-enyebu ya kedu aha egwuregwu ndị ọyị nna gị na-ada akpọ nna gị o ji nkata ekpo ego o ji nkata ekpo ego ekpo ego Mm. a ga-ajụkwa na onye A ga-ajụkwa na onye Em, biko em, mpa gị na mma gị mpa gị na mma gị kee onye ka atụ asị mpa m kakwa atụ asị o mpa gị ka mma gị atụ asị etu a ka ọ dị. ee igbo bụ igbo unu anụna ọ sị na nna ya ka nne ya atụ asị Da- ya bụ na ọ na-eme nna ya tụwa asị asị nne nna ya tụrụ atụ apụta otu a na-akpa yiri efe gị hụ ya chee na ọ wụ nna ya ga ama na ọ wụ asị nna ya na-akparị gị na-ekele ya na-amaghị ama nwoke ọma o ji nkata ekpo ego ọkwa ya ndị biko m jụọ nke a em, ọkwa ị lụgo nwaanyị Yeah. yeah awụghị Igbo ọkwa ị lụgo nwaanyị Eh, eh, biko kee ihe e nwere ka nwunye gị ga-eme n'ụwa a gị agba ya alụkwaghị m um, ọ gbaa n'iro nwoke ọzọ ya ya enu ọ ya na o zuo ori ọ ya na mana ọ karịa ha n'ụzọ ihe naabọ a ọ bụzi ụmụ obere ihe a na-atụrụ asị na-emere nke a nakwasị nwoke na-ama nwoke ụra m ma-edinu nke ahụ nwaanyị ọ maala gị ụra ụra mbụ Em, kwuo eziokwu n'ihu chineke n'ihu mmadụ Nwa- nwunye gị ọ maala gị aka ntị mbụ nwunye m ama- nwunye m amaba m aka ntị mbụ mana nwaanyị ama gị aka ntị mbụ mba ụba nwaanyị mere etu ahụ ee asị emebe emebe onye mere otu ahụ ee biko a garakwana ama egwuregwu ọ ga-amasị m eji gị nke a nke a nke pụrụ iche ee nke a nke pụrụ iche em, em, ị ga-anọnwu ihe dị ka izu ụka abụọ na-agbanye ekwentị gị
mba emeghị m etu ahụ ị ga-agbanyụ ekwentị gị na ihe dị ka izu ụka abụọ ị gaghị- ị ga-agbanye ma agbanye ya mba maka gịnị ee maka n'ihi na ebe na arụ ka o si eri ebe m si enwetakarị ihe m na-eri bụ ihe si n'ekwentị anwa ọtụtụ ndị akpọ gị site n'ekwentị a si wetara ihe dị etu ihe dị etu i si ebe nweta ihe iji e- e- ọ pụtara ma ekwentị adịghị na agụụ ga-egbu gị ka ọ na gịnị mere ee ọ pụtara na ekwentị adịghị na agụụ egbu m kama na ekwentị a bụ ihe sokwu enyere ọnọdụ ahịa m aka ibu- i- i- ka obi n'ikwuo ọ bụ ihe butere ya nụ ka ị gwa aha gị ọzọ Chukwudi Ndịhịka chief Okwusiike na Ọkịja Chukwudi Ndịhịka ị ga-akpọpụtara anyị Ndịhịka n'igbo Okay. Ni, de, e, he, e, ke, e.
ị gbanyere mbọ gbagide gbagide ruo n'ọgwụgwụ ya si gaa were aka gị wuo gị n'ala o mere gị ọ dara ya ọ dara ya ọ ọ Ndịhịka ọ Ndịhịka maka ị ee ọ ya kwuru ee ọ ya na ị nwara ị gbara mbọ mana ka o si na-adị ka o si na-adị ka o si na-adị ọ na-eme ị bata n'abalị ma ị pụọla gaa mmemme ma ọ gaa committee of friends ma ọ gaa agbamnkwụ ma ọ emume efi ṅụcha ihe a na-aṅụ aṅụ ngwọ nwere na-agwọ agwọ ihe na-eme mmụọ gị bịa kwalite dị ka nwoke gị lọta n'abalị ihe nọ gị na ngada wee na-akwụgharị na-akpọ ụrị na-ekwesị ka ọ kpọ ụrị na-agwazi gị na-akpọ- na- na-atụzi gị alo ozikwa gị mana echezi ihe na-eme ihe a na-atụzi gị alo ee ya hụ na ihe a na-akụ gị ego n'ihe ya ebe ihe dị ka etiti abalị ihe dị ka ndị elekere nke iri abụọ n'abalị nwunye gị alakpuola i metụ ya aka ya wee wake ihe ị ga-akpọ ya mgbe ahụ ihe ị na-eji akpọ ya mgbe ahụ ka obi dị ya mma ya saghere gị baịbụl Okay
ihe m na-akpọ ya mgbe anwa m kpọ ya ọdịbeze ọdịbeze ọ ihe m na-akpọ ya ịgbaghara ya pasị isi etu a ka ọ ya ekpughere gị ihe ekpuchiri ekpuchi be anyị igbo igbo ụnụ ahụla n'iberibe ibe ma a nọ ya ọ wee megara Onye ọma